Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu A mụrụ odogwu nwoke a na Zungeru nke dị na steeti Niger n'afọ otu puku, narị itoolu na iri atọ na atọ ka ọnwa Nọvemba gbara mkpụrụ ụbọchị anọ. A gụwa ndị kpatara ego na Bọkwụ ma agụnyeghị nna ya bụ Sir Louis Odumegwu Ojukwu, a mara na ọ bụ onye iro gụrụ. Emeka dịka ọtụtụ si akpọ ya gụrụ akwụkwọ na St. Patrick's Primary School Idumagbo nakwa King's College Lagos. O mechara gụọ nnukwu akwụkwọ na kọleji na Epsom nakwa nke Mahadum Lincoln n'Oxford. O ji nzere MA chara acha wee lọta ala anyị n'afọ otu puku, narị itoolu na iri ise na isii. Nzere ya ahụ bụ n'ihe ọmụma a kpọrọ Modern History ka o were ya. N'afọ otu puku, narị itoolu na iri ise na asaa ka ọ bara amị Naịjirịa. Ọ bụ ya bụ onye izi ji nzere mahadum wee baa amị. E mechara mee ya gọvanọ ọwụwa anyanwụ Naịjirịa n'afọ otu puku, narị itoolu na iri isii na isii. Mmegbu a na-emegbu ndị ọwụwa anyanwụ Naịjirịa na-ewute ya nke ukwuu. Mbọ niile ọ gbara ka a kwụsị mmegbu a amịtaghị mkpụrụ ọma. N'ihi nke a, ọ sịrị ka ọwụwa anyanwụ nwee nnwere onwe nke aka ha wee bagharịa aha ha nke ọ kpọrọ Biafra na Mee ụbọchị iri atọ nke afọ otu puku narị itoolu na iri isii na asaa. Ndị Naịjirịa ndị ọzọ anabataghị nke a ọgụ wee su. A lụrụ ọgụ a afọ atọ, a kwafukwara ọbara ụmụ mmadụ n'ime ya. Mgbe Emeka Ojukwu hụrụ na ike ọgụ agwụla ndị Biafra, o nyefere ọchịchị n'aka onye na-esote ya bụ Major General Philip Effiong. O mere nke a na Jenụwarị abalị itoolu nke afọ otu puku, narị itoolu na iri asaa. mgbe o mechara nke a ọ gbara ọsọ ndụ gbaga obodo a na-akpọ Cote d'Ivoire nke na-azabu Ivory Coast prezidenti obodo ahụ a na-akpọ Felix Houphouët Boigny nabatara ya ma chekwaa ya mgbe Major General Effiong na ndị Biafra ọnụ na-eru n'okwu takọsịrị isi e kpebiri ka ọ chịliere Naịjirịa aka o mere nke a ọgụ wee bịa n'isi njedebe Ka afọ iri na atọ Ojukwu ji hapụ ala nna ya gachara, prezidenti Naịjirịa n'oge ahụ bụ Alhaji Aliyu Shehu Shagari kwuru na ya agbagharala Ojukwu. Ojukwu lọghachiri ala nna ya n'afọ 1982. Ka Emeka Ojukwu lọtara, e chiri ya echichi dị iche iche nke nke atọ n'ime ha kacha pụta ihe bụ ndị a Ikemba Nnewi dike dị ọra mma na Eze Igbo gburugburu. Ojukwu nwụrụ n'ọnwa Nọvemba ụbọchị iri abụọ na isii nke afọ puku abụọ na iri na otu. E liri ya na abalị abụọ nke ọnwa Maachị nke afọ puku abụọ na iri na abụọ. Ndị ọ hapụrụ na-ehuru ya uju gụnyere nwunye ya bụ Bianca Olivia Ọdịnakachukwu na ụmụ ya asaa.